Cad é mar atá tú, a chara. Go maith. Tá cupán deas coffee agam.
Tá tú níos fearr ná mise, sílim. Bhí muid amuigh aréir piontaí lár seachtaine leis na Gaeil Óga.
Agus an raibh banna ceoil speisialta ar chor ar bith ag seinm?
Cén dóigh a bhfuil 's agat sin? Ar labhair mé leat? Nach cuimhin leat? Cá huair? Aréir?
Chuir tú scairt ormsa thart fá leath i ndiaidh a haon ar maidin.

um, sort of look at my empty inbox and wish my life was better. But you know,
no, vi vi ispinin ispinin na her in tamai uh, nis nis mo ni or who mar meme kings to Instagram turn your eye. Oh Yeah, yeah. Siad an banna ceoil is leis an pub cén t-ainm atá air, like an publicity is fearr, níos fearr ná na bannaí ceoil. Poiblíocht is fearr.
Jesus, tá siad an-mhaith aige. Tá siad chomh greannmhar agus tá an ceol s'acu ar dóigh. Tá, tá, agus eh. Tá na scileanna acu ar insta, tá an ceol acu but fosta an ghruaig agus an chuma.
Yeah, sin é, mar atá 's againn, sin an, sin an rud is tábhachtaí le rud ar bith ar chor ar bith ar na meáin shóisialta. an ghruaig. That's it. That's it.
That's it. Bhí muid... Cén fáth cén fáth a bhfuil do chuid gruaige ceangailte suas inniu? An bhfuil tú an raibh like incident agat aréir agus bhí ort é a chur ar shiúl?
Char mhaith liom labhairt faoi. Tá sé... Raibh barraíocht, raibh barraíocht daoine idir mná agus fir ag déanamh iarracht deochanna a cheannach duit. Is that... Sin mar, sin mar a bhíonn na laethe seo ar an... Faraor, faraor sin mar a bhíonn. Gan méar é a bhaint sula dtéann tú go dtí Ecuador. An bhleán. Inniu, just gan mar sin. Agus faoi.
Cad é an t-ainm a chuireann na Ecuadorians ar daoine leis na cat eyes that they find so attractive. Ó, ó, ó, ó.

súile le dathanna éadroma. So cosc. Shíl mé go raibh sé le súile beaga. No no,
ní maith leo sin mar tá sé cosúil leis na bundúchasaigh. Ach is tá dúil mhór acu sna súile níos gile. like súil súil glas nó gorm nó tá siad tá col ceathracha ag Pau agus tá siad iontach bródúil go bhfuil súile gorma acu ó aye oh no tá sin níos brónaí arís oh my god mar tá tá súile donna ar na Bundúchasaigh ar fad agus cuid is mó de na Mesitos.

Bhí an cuma céanna orainn. Fuair a suimiúil a bheith ann ná cén cinneadh a dhein cuid di ann agus deir siad go raibh na hÉireannaigh níos faide siar uilig cineál dorcha, súile geala but gruaig dorcha agus cineál craiceann cineál not dorcha but you know chóir dúinn cuid taighde a dhéanamh ar sin agus comhrá a bheith againn air. Ná, ná, má dhéanann tú taighde air sin, tá tú istigh i, like, rabbit hole, like, na Meiriceánaigh ag rá, Oh, you're one of the black Irish? Oh, my, you know, oh, yeah. that, that's where my, that's where my brown hair and, and brown eyes come from. My people are actually from Galway.

Fíricí amháin. Na daoine a deireann, Á, tá an sean-nós iontach cosúil leis an ceol atá in Tuaisceart Afraice. No, níl sé, just úsáideann siad like minor notes. Cosúil le cuid is mó den cheol ar an bhfód. This is great. Ok, tá mé, I'm scrapping the plan for the podcast agus this is just a go. This is a go like red flags a chur amuigh ansin duitse le cur amach who cares to put out. Ok, go raibh maith agat. Conan. Conan. Chuala mise go dtig linne global warming a offsetáil by just planting nó cur lear mór crainn dearga. Féach into the sin. Eh.
le just crann a chur, sílim gur léigh mé, tá sé, bheadh sin iontach deacair. Déanann an BBC sraith podcast faoi, like, faoi dóigheanna le dul i ngleic le global warming agus rinne siad ceann ar cá mhéad crann a bheadh a dhíth in é, in é, in é,

1617. Léigh mé é arís nuair a bhí mé i mo fichidí agus níor, níor amharc mise air le breithiúnas ar bith, bhí mise just ag glacadh é mar cineál an fhírinne. But, eh, agus de réir cosúlachta, you know, tá lear mór pollanna ann. But tá scéal ansin agus tá sé suimiúil é a léamh. Like, muna bhfuil tú ag amharc air trí súile duine inteacht atá buartha faoi Meiriceánaigh Éireannacha ciníocha ag dhul fuckin' ar strae, amharcann tú air mar just mar scéal de droch-ama a bheadh ag daoine ar an oileán ag an am. Tá sé suimiúil. Fosta, níl a fhios agam cé chomh fíor is atá sé, but bhí sé suimiúil, roinn sé a chuid, I don't know speculation agus bhí cuid bhí cuid fianaise ann but you know fairly scant bíonn daoine iontach cineál buartha faoi na cinnteoirí seo but bhí cuid fianaise ann faoin gcineál mionpholaitíocht a bheadh ann idir na na sclábhaithe agus na indentured servants difriúla ó na ceantracha difriúla. Bhí sin suimiúil but I don't know like nuair a thosaigh mise ag éist ag ag léamh faoin na tráchtais difriúla ar ar líne faoi you know neo-Nazis i Meiriceá ag úsáid é mar
Tuigim, tuigim sin mar léann tú leabhar agus glacann tú leis an leabhar gur, gur fíricí atá ann agus léigh mé roinnt leabhar agus ní bheadh a fhios agat like b'fhéidir nach bhfuil a fhios agat.
Like, tháinig, tá a fhios agam, an t-aon rud a rinne sé, chuaigh sé chuig na hoileáin seo agus d'amharc sé ar registrars agus bhí sé ag úsáid cuid fianaise ó páipéirí in Éirinn agus cuid litreacha agus correspondence ó taoisigh Sasanach difriúla agus rudaí mar sin agus you know, nuair nach bhfuil uimhreacha coincréideach agat, I suppose bhí seisean just ag dul don cineál, you know, an uas-uimhir, do you know, as we tend to do, do you know, we tend to go, nuair atá tú ag caint faoi do mhuintir féin agus atá tú ag caint ó, ag teacht ón cineál victimisation, ón cineál stanchion de victimisation, you're sort of going for the big numbers, like, do you know, Yes. thig liom sin a, thig, well,
Cosúil le nuair a deireann muid go bhfuil os cionn 50 éisteoirí seachtainiúla againne, go dtarlaíonn sin gach trí mhí.
Yeah, yeah, after a pity, after a pity coded. After a post ar Reddit. Tá na huimhreacha ag dul síos, íseal. Time for an emergency Reddit post. Tá muid ar Google Apps, you know. Thank you for that, sásta. But no, an rud, an rud a thaitin liom, gearr a thaitin liom faoin leabhar sin though, agus go fóill a thaitin liom, bhí John Jarmusch stuff fell off, scéal amháin faoin, faoin cineál pirate seo, bhí sé, bhí chapter ann faoi buccaneers Éireannacha, agus bhí sin an-suimiúil, sort of indentured servants a d'éalaigh ó na, ó sort of príosúnaí s'acu agus thiontaigh siad isteach i sort of pirates agus chuaigh siad thart faoin Caribbean ag scriosadh longa na Sasanacha. Ceann acu Greaves, fear darbh ainm Greaves a bhí ina, bhí sé ina, ina Tory, like, i ndiaidh, bhfuil a fhios agat cérbh iad na Tóraithe? Tá, tá a fhios. So, agus cuireadh é chun Barbados nuair a gabhadh é sa deireadh. But uh, yeah, agus ceann eile ba chóir is sin is maith an leabhar don fiú don scéal sin because it's just like yeah and then ceann eile ná bhí cur síos bhí cineál rinne sé chuaigh sé ar turas go dtí ceann de na hoileáin sin ina bhfuil cuid mhór de cuid ina bhfuil like sort of comhphobal de na de na hÉireannaigh seo fágtha yeah but níor níor níl a fhios acu gur Éireannaigh iad like you know nó níl a fhios acu gur Éireannaigh nó Albanaigh iad nó cibé rud you know yeah tá agus tá tá sort of Tá siad, tá siad bloody scriosta, lad. Tá siad, agus is saol uafásach é agus, wow, i dtaca le get, sé, iontach, aisteach, ghettoisation taobh istigh de ghettoisation, like, is mm-hmm. oileán é typical Caribbean island, oileán de iarsclábhaithe iad, agus yeah. ins an coirnéal seo, Ins an coirnéal iargúlta seo just níl ann ach daoine bána atá ann, but daoine bána atá ar bhealach níos boichte agus níos dóigh níos measa acu ná na daoine eile agus it's a whole oh it sounds like an awful life. Mór an trua. Sin a rinne na Sasanaigh.
Bhuel, don't know, oh, obviously sin a rinne na Sasanaigh. But like, is léir... Bhí Liam ag, bhí Liam ag rá, well, muna raibh na Éireannaigh ag iarraidh troid in éadan Cromwell, can't really blame it on them. He did warn them. But, uh, ag labhairt Ag labhairt faoi faoi faoi colonisation sa Domhan Úr. Tá mise ag léamh leabhar faoi láthair, The Fifth Sun, faoi faoi muintir Mexica, na na Aztecs, na Nahuatl. So tá sé tá sé scríte ag úsáid ag úsáid rudaí a scríobh na bundúchasaigh iad féin in áit sources ó na Spáinnigh agus a leithéid, so tá sé iontach suimiúil mar scríobh siad cuid mhór sna blianta ina dhiaidh an colonialism ach scéal scéal amháin. So tá siad ag scríobh le tamall fada. Ó, bhí siad ag scríobh roimhe sin, bhí a chuid scríbhneoireacht féin acu roimhe sin, like na pictiúirí. Ach seo, agus ansin ina dhiaidh, scríobh siad ag úsáid an scríbhneoireacht Eorpach. Ach an ceann, ceann, an ceann is mó a thaitin liom ná, so bhí na Spáinnigh ag, nuair a bhí, nuair a bhí na hAztec scriosta acu agus achan rud, bhí siad ag iarraidh dul go áiteacha eile in America Thuaidh. So chuaigh siad go dtí ehm Virginia, thart fan áit ina bhfuil Virginia anois agus rinne siad, rinne siad raid agus fuair siad an bheirt boc óg seo, ceann acu a bhí ina mhac don Taoiseach, Taoiseach áitiúil agus eh, Bhí an tear, bhí an fear seo, réitigh an fear seo go maith leo agus chuaigh siad go dtí Rí na Spáinne leis agus tháinig siad ar ais agus eh d'fhoghlaim sé Spáinnis agus achan rud ag agus ag an am céanna bhí bhí na Franciscans an ord sagairt iontu bhí cuid mhór cumhacht acu i Mexico City. Siocair gur iadsan a chuaigh isteach sa chéad dhul síos leis na Aztecs a thiontú ón reiligiún dúchasach go dtí an Chríostaíocht.

an Meiriceánach seo a fháil. So, nuair a, nuair a fuair siad amach go raibh an fear seo em, acu, an mac, mac an Taoisigh seo acu, dúirt siad le, dúirt siad leis an Rí, oh, caithfidh sé fanacht go dtí go bhfuil muid réidh le, le expedition eile a, a chur isteach go Virginia agus tugfaidh muid, tugfaidh muid an fear seo linn agus. agus beidh muid ábalta rud a thógáil ansin agus beidh muid in, beidh an cumhacht againne sa leath sin den áit. So, so, idir an dá linn, bhí, bhí an fear seo ina chónaí i gcathair Mheicsiceo agus chonaic sé an, an drochbhail a, a thug na Spáinnigh go dtí na, na Meicsiceánaigh agus na, na hIaraí amach agus achan rud a bhí acu. So, cúig, cúig bliain níos moille, bhí na, bhí na Spáinnigh réidh le dhul go Virginia leis na, leis na longanna, b'fhéidir cúig long nó rud mar sin agus an fear seo acu, bhí sé ina, Bhí sé ina Christian anois so thosaigh sé leis an Christaíocht ansin so leaindeáil siad agus bhuail an fear seo lena mhuintir agus chuir sé dúirt sé á fáilte a chur roimh na Spáinnigh agus achan rud agus shíl siad á tá muid sortailte anois agus d'imigh na d'imigh na báid ar fad agus na settlers réidh le saol úr a thoiseacht agus thiontaigh mo dhuine agus d'ordaigh sé a mhuintir achan Spáinneach a mharú. agus a mharú, mar chonaic sé an dóigh, an dóigh a raibh siad. Dúirt ach amháin, buachaill amháin a d'inis an scéal seo, mar, mar chonaic sé, chonaic sé má fhaigheann na Spáinnigh greim ar an talamh, ní bheadh, ní bheadh siad ábalta rud ar bith a dhéanamh ansin, caithfidh siad, caithfidh siad iad a stopadh ag an tús. So, agus ina dhiaidh sin, cha raibh na Spáinnigh ag iarraidh dhul áit ar bith ó thuaidh mar dúirt siad, if this, if this civilised Indian was able to do that, they must be, they must be complete savages there. Agus sa dóigh sin, ní raibh colonisation ansin go dtí go dtáinig na Sasanaigh. níl sa an céad bliain níos moille beagnach. Scéal iontach é sin. Sin scéal iontach. Shílfeá, shílfeá go mbeadh scannán déanta de sin.
Faoi dheireadh bhí ciall ag duine éigin.
Yeah. But tá sé dochreidte ag smaointiú go raibh sé ina shuí ansin i gcathair Meicsiceo ag amharc orthu agus ag smaointiú, yeah, seo, tá mé ag dul a dhéanamh.

But no tá sí bhí sheinn mé seo sa ó that's deadly. Fair play dó. Níl muid níl muid eh níl muid ag rá lenár gcuid éisteoirí gur chóir dúinn sin a dhéanamh do settlers ar bith i do cheantar. Beidh sin Well, if somebody from moves in, if somebody from Fallagloon moves in, you should definitely burn their house down.
Scaifte daoine ó

Bhí sé go hiontach. Sin just chuaigh mé liom féin. Bhí duine de mo theaghlach san ospidéal agus bhí mé ag fanacht ar thoradh agus ní thiocfadh liom dul isteach ins an ward. So bhí mé cineál caillte le cad é le déanamh liom féin. So chuaigh mé ar shiúl. When in doubt gabh go Tír Chonaill. So rinne mé Earagail agus Tá cosán nua ann ag dul suas Earagail agus déanann sé an siúlóid i bhfad níos fusa agus i bhfad níos gaiste agus i bhfad níos glaine. Ba ghnách leat, cibé dóigh a bheadh an aimsir, ba ghnách leat a bheith go hiomlán cáidheach ón tsiúlóid go hEaragail, díreach mar gheall ar an chéad tríú nó an chéad cheathrú den siúlóid, mar tá tú ag siúl thar an portach seo agus mar gheall ar an footfall a bheadh ar Earagail, tá an portach scriosta ag na mílte daoine. Ní shiúlann duine ar bith ins an aon áit amháin, so they just tramp all over the place, so tá sé go hiomlán scriosta. Ach tá cosán maith déanta, so tá súil agam go gcuidíonn sin le cúrsaí. Agus dar ndóigh, thiontaigh an aimsir agus tháinig na scamaill ins an ceathrú cuid deireanach agus an fhearthainn, had to turn back. Chuaigh mé go Sean Ógs agus chruinnigh mé le scaifte múinteoirí as coláiste áirithe agus bhí Níos fearr, tá tú ag iarraidh níos fearr gan sonraí pearsantaí a lua anois, maith thú. Bhí finally ag foghlaim ar ár 20ú podchraoladh.
Tá an fiche podchraoladh ag fás. Conan, sin an t-ainm ar an podchraoladh ná fiche podchraoladh ag fás. Yes, yes.
Um, bhí catch on. We kept on up a correspondence. agus bhí muid ag scríobh litreacha chuig a chéile agus fuair mé litir cúpla lá ó shin le rá go raibh sí go fóill ann, so uh, thug mé thug mé cuairt uirthi. Agus and then chuaigh na múinteoirí ar ais go dtí an coláiste an oíche deireanach a bhí ann agus chuaigh mise chuig teach na múinteoirí agus léigh mé leabhar agus d'ól mé tae.
Iontach maith. Tú ar do sháimhín só ansin leat. Oh, absolutely. Absolutely. And then, aye. Anyway, chuaigh mise go Dungloe liom féin ar feadh cúpla lá mar ní raibh aon lóistín ar fáil i gceantar Ghaoth Dobhair, I swear to God, ní raibh rud ar bith ann. Wait till you hear this, landáil mise in Dungloe ag an brú óige seo.

go bhfuil sé réidh. Ní amharcann siad am ar bith ins an foyer, it's really weird, really weird. Ní shílim go bhfuil siad acu i Sasain, but.
Landáil tú ag an bhrú óige.
Landáil mé ag an bhrú óige. Bhí gach doras oscailte, shiúil mé isteach agus

see where this is going. Tchím. Chuaigh mé taobh amuigh agus d'fhan mé taobh amuigh le mo charr agus thug mé faoi deara go raibh fear meánaosta le le cuma an Oirthear na hEorpach Oirthirthe air. Yeah. That's a word.
Agus chuir mé ceist air you know, bhfuil fhios agat cá bhfuil na hoibrithe, you know, or something like that, and he goes, oh, no English, no, eh, not, not very good English. Eh, my suspicions were confirmed. Then chuir mé scairt ar an uimhir agus ní raibh duine ar bith ag freagairt an guthán. There's like three or four missed calls, d'fhág mé teachtaireacht leis. An raibh áit curtha in áirithe agat?

hostel bunk bed, you know, fuair mé seomra ceart le en suite and all. Ah, ar dóigh. Agus ar an praghas céanna, so, aye. Agus bricfeasta leis. So, uh, anyway, that was all fairly grand, but bhí sé lán de Ukrainians, Ukrainians ag obair ann, Ukrainians ag fanacht ann, agus, uh, ba léir. Agus bhí cúpla duine Éireannaigh a tháinig ag stopadh ann ar laethanta saoire, but cuid is mó de na daoine ba Ukrainians iad. Agus bhí Dungloe lán díofa like. Um, agus sílim it is mental. Bhí na daoine seo like tá daoine tá déagóirí an lae aon

whether you're three or four or five years of age or six or seven or if you're a déagóir, you don't take it in until you hit your mid twenties agus tá sé iontach brónach, you know, níl a fhios cad é mar an dóigh a rachaidh sin i bhfeidhm orthu. But, yeah, so tá siad ag ligean sin leo féin.

smudu like chun go mba rud, chun go mba rud for for an craic and you know start for each matter I don't crazy but rud a déarfaidh mé faoi, bhí seisean ar na ar cheann de na daoine is deise a bhuail tú leis iontach deas bhuel labhair seisean gach fan a tháinig suas aige bhí seisean deas le achan uile duine acu there was no palming anybody off